tisabakile kuti a chakwera ndi abwana athu ayi koma tinene moopa yehova tinene mwachilungamo mwatchutchutchu mulamuliro wathu munali zambiri zotsamwitsa ndipo zotsamwitsa zimenezozo zinali zonena kuti hrdc ikadavuta koopsa ndi mmene zinalili zinthuzo Koma olo ndi tsiku limodzi lomwe HRDC sinabwere kudzudzula boma lathu kwadzudzula a Chakwera kuti takozani izi takozani izi ayi. Olo ndi tsiku limodzi kunena kuti tipangitsa mademo kusowa kwa chakuti sitichitenso kutchula a Malawi ambiri mukuzidziwa zonse zomwe zinalipo zofooka mu ulamuliro wa a Chakwera. Tisachite kukambanso kuzibwereza mukudziwa inuyo a Malawi. Mavuto anali ambiri. ambiriso kwambiri ifeyo timavutika ndipo tinavutikadi koma hrdc sinabwere yayi kudzudzula olo ndi tsiku limodzi lomwe ayi nde ndikudabwa kunena kuti hrdc panopa ikubwera ifuna imuzunguze Peter Mutharika amapanga choncho a hrdc mukamakhala kumenekoko mukamakambilana mumaona kuti dzi mukuona kuti dziko la malawi mukulikonda kodi anthutu kunjaku akuyankhula akunena kuti hrdc imamenyera ufulu chipani cha malawi congress party mundimvetsetse bwino bwino pamenepopo abale anzanga a mcp mundimvetsetse bwino bwino hrdc inenso ndikuvomereza apapa ndi mmene zikukhalira zinthu mmene akuyankhulira anthu hrdc imamenyera chipani cha Malawi Congress Party osati a Malawi iyayi. Umboni wake ndi uwu. Nthawi ya ulamuliro wathu mmene ndanenera kale muja HRDC sidadziwike. Idali chete. HRDC ikubwerano pano Peter Mutharika atalowa m'boma. Zomwe zikuonetseratu kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. Tisabise tinene chilungamo. Anthu akuganiza choncho komanso ineyo nkuganiza kwanga ndikhoza kuganizanso choncho ndi mmene zilili zinthu. Kuganiza saletsana malingana ndi mene munthu waonera. Ngakhale amanena kuganiza nthawi zina ndi tchimo koma izizi zuchita kuonetseratu. A HRDC mwina mukanangokhala chete olo zaka zonsezi 5 years yonseyi olo Peter Mutharika asakoze zimene akuyenera ati akoze inuyo mwayenera simumayenera kuyankhula muyenera mungokhala chete. Chete amene munakhala mu chi mulamuliro wathu wa mcp chete yemweyonso mukanapitiriza mpakana dpp imalize. zitabwera zipani zina, zita, atabwera mabungwe ena ndikhoza kumva komanso mabungwe enawo sangabwere panopa iyayi. Tiyeni tikambe, tinene chilungamo. Chaka chomwe sichinathe, munthu angakonze zinthu. Mukuiwala kunena kuti m'dziko munomu munali mavuto ambiri, kodi munthu angakonze mavuto kwa miyezi iwiri, kwa miyezi itatu? Tatiyeni pena pake tizilikonda dziko lathu. A hrdc tatiyeni tizilikonda dziko lathu tisamapange zinthu kukhala ngati kunena kuti zo zo za against ndi munthu winawake apapa zikuchita kuonetseratu kuti ulamuliro wa Peter Mutharika mumadana nawo mumadana nawo chifukwa nthawi ya ulamuliro wa ife inuyo munkavuta koopsa chifukwa kunali zambiri zofooka komanso pempho langa ndikuwalira azibale anga a Malawi Congress Party musanyadire zimene zomwe apanga a hrdc Kaya mukuwapasa ndalama, mukuwatuma kudzera kwa iwowo kuti adzikuyankhulirani kudzera mmademo, chipanichi mukuchimaliza. Malangizo anga aulere amene ndingakuuzeni, chipanichi mukuchimaliza. Mukuchimaliza bwanji? Chipani chathuchi mukuchimaliza chifukwa chonena kuti anthu kunjaku akuyankhula kunena kuti HRDC ndi ya Malawi Congress Party. HRDC imamenyera ufulu Malawi Congress Party not Amalawi. Mwapawona pamenepo umboni ndi onena kuti, mwachitsanzo, mene ndanenela kale unena kuti ulamulilo wa Peter Mutharika, ulamulilo wa Chakwera kana I mean ulamulilo wa Chakwera munali zambiri zotsamwitsa, HRDC sidadzuke idakhala chete. Umboni oyamba umenewo. Two, ku parliament kunapita anyamata okaphulitsa mateyala mmodzi mwa anyamata amenewo anali wa hrdc do you think kuti amalawi angaganize bwanji pamenepopo inuyo mungoganiza angaganize bwanji sanena kuti hrdc ndi ya malawi congress party nchifukwa chake akunenanso kuti HR hrdc ndi yauchifwamba si yoteteza amalawi ayi pamenepopo amalawi congress party muyenera musamalitse kwambiri chifukwa akukuipitsirani mbiri Ngati mukuona ngati ndi njira yonena kuti mukugwiritsa ntchito hrdc kuti izunguze dpp muku mukuononga chipani chathu cha Malawi Congress Party. Chipani chathu mukuchimaliza. Mukuchimaliza chifukwa chonena kuti umboni waukulu zedi wogwirika umboni mnyamata uja anapita ku parliament uja wa hrdc uja umboni wokwanira umene ujawu. Umboni wokwanira nde aliyense Malawi muno akukamba kunena kuti mchifukwa chake mukuona mma social mediamu hrdc ikungotukwanidwa. ikungotukwanidwa kuti mademo amenewo tikaonetsana komweko mwaona amalawi adazindikira kunena kuti bungwe ilili ndi la malawi congress party nde ife a mcp ngati tikunyadira khalidwe limene kuti hrdc izipanga zimenezizi ikumaliza chipani cha malawi congress party chomene ndafuna ndikuuzeni chimenecho hrdc ikumaliza chipani cha malawi congress party chifukwa aliyense malawi muno hrdc wadanayo kukhosi olo ndili ineyo Sizoona ayi. Kukhala wa mcp sichifukwa kuti ine ndingalephele kudzudzula penapake polakwika kuti ndidzingobakila paja ndanena kale kuti ine simabakila zopusa ayi. Hrdc ine ndikuidzudzula ndipo ndikudana nayo ifuna imalize chipani cha Malawi Congress Party. Chomwe mungadziwe ndi chiti? Ndi chimenechocho. Hrdc musaitenge kuti muigwilitse ntchito kuti mupezele zofuna zanu kudzela ku hrdc kuti izunguze Peter Mutharika ayi. Mukatelo mukubetsa chipani mukuchithetsa. Malangizo aulere amenewa azibale anga a Malawi Congress Party, mcp mukuyimaliza chifukwa aliyensetu wada kukhosi ndi hrdc. Muone imagine, tangoganizani anyamata azikwanje ali ndani amene akusangalala nawo? Akusangalalatu mene ali kumenekokomo. Muthanso kuona ma social media mene zikukhalira. Olo social media ili apo chabwino za ma social media mumazidziwa koma a Malawi ambiri asangalala ndi kumangidwa kwa anthu amene ajawo. Akapatsidwa belo akamva zoti awamangaso zikumawasangalatsa kwambiri kusonyeza kuti anapanga zinthu zosakomera a Malawi iyayi. Zimene zinapangitsa mcp kugwa ndi zinthu zake ngati zimenezizi nde apa mukubwera hrdc ikubwera ikukanena kuti ikufuna ipange zakuti zakuti zochita kuonetseratu kuti hrdc ikugwiritsidwa ntchito ndi Malawi Congress Party. Mwaona? simuchikonda chipani chathu musanyadire kuti hrdc ikupanga zakuti zakuti kudzera mwa inu kuti mukuyituma kudzera mu hrdc kuti izipanga zakuti zakuti mukuthetsa chipani cha Malawi Congress Party chomwe mmafuna ndikuuzeni azibale anga Malawi Congress Party ndi chimenechocho hrdc anthu adada nayo kukhosi 5 years yonseyi yangokhala du olo tsa- akanangodzukako olo masiku awiri ndikudzudzulapo zinthu ziwiri zingapo tikanati mwina adabwera koma olo koma munachitika mabulandi ambirimbiri tisabhakire tinene moopa yehova Tinene moopa Mulungu. Kwa amene amamuopa Yehova andivomereza. Koma kwa amene Yehova samuopa anena kuti uyu siwa siwa mcp ameneyu atha kukhala wa dpp ayankhula zimenezozo koma kwa amene amamuopa Yehova andimvetsetsa zomwe ndikunenazi. Mcp tikuimaliza. Apapa ndiye ndikuuzeni mark my word mcp tikuimaliza. A HRDC zachita kuonetseratu kuti inuyo bungwe lanu silomenyera ufulu a Malawi ayi. Bungwe la HRDC silomenyera ufulu a Malawi likumenyera ufulu Malawi Congress Party mmene akunenera anthu ndipo ndi zoona inenso ndikhoza kuyikira kumbuyo nde bungwe limeneli inenso silikundisangalatsa chifukwa likufuna litionongere chipani chathu likufuna litionongere chipani chathu a mcp musanyadire zimenezi ai kaya mukuwapasa ndalama musanyadire zowapasa ndalamazo umboni ndilibe koma ndikungonena apapa muku, kaya mukuwapasa ndalama kaya simukuwapasa ndalama ndangodutsamo sinatchole nkhwani mundimvetsetse a Malawi pamenepapa ndangodutsa sinatchole nkhwani koma nditafuna nkhwaniwo ndikhoza kuta ndikhoza kutchola chifukwa inenso ndili ndi ufulu nkhwaniwo nditafuna ndikhoza kutchola popandanso vuto lina lilonse amenewo ndi malangizo aulere amene mmafuna ndikupatseni inu a mcp ndabwera pano pa air chifukwa chonena kuti kuyankhula mwina umu ndi umu sizimamveka ife sitimamveka kuti tikuyankhula iyayi Alipo anthu amene amati akayankhula ku Malawi Congress Party mumawamva. Ine ndimabwera pano kuti mwina mundimve. Ndikubwera pa air pano kuti mwina mundimve chifukwa mtundu wa Malawi uthenga wanga onsewu uwafikira. Pamene tikapita mwina mbali ya kuchipani kuti tiyankhuleko, uthenga wathu umangoponderezedwa sumapita patali. Ndiye awo ndi malangizo aulere? Hrdc chitani manyazi. Umunthu muzikhala nawo. Muzikhala ngati anthu ophunzira, ngati anthu oti munapita ku sukulu. Muchita kuonetseratu umbuli wanu wonse komanso muchita kuonetseratu kuti dpp mumadana nayo koopsa. Zimene zikupangitsa kuti anthu ayikonderekonderebe dpp yo, adane nayo mcp chifukwa akudziwa kuti hrdc ili pa mgwirizano ndi mcp. Mnyamata wanu uja anapita ku parliament uja, amamuti ndani kaya dzina lake ndamuiwala mnyamata amene ujayi amene adaononga hrdc yomwe amalawi onse ada nayo kukhosi osati amalawi onse koma amalawi ambiri adana nayo kukhosi hrdc simunadzudzule kuti mnyamata wanu wapezeka nawo ali gulu limene lija munangokhala chete ndiye tikudabwa kuti panopa mukubwera mufuna muzunguze pita munthalika koma dziko la malawi mmalikonda Zikuchita kuonetseratu kuti inu nkhani ndi ndalama. Mwapatsidwa ndalama kuchokera ku Malawi Congress Party. Tisabise iyi. Tisabise, chabwino tinene chilungamo. Mwapatsidwa ndalama inu kuchokera ku Malawi Congress Party kuti muzipangisa ma demo musokoneze Peter Munthalika. Tiyeni timuyamikire. Tidanena kale kuti Peter Munthalika akapanga bwino tizimuyamikira. Chimanga azibala 2 matumba, manyumba alimo, thumba limodzi limodzi, anthu alandira. Ubwino uposa pamenepo? Tatiyeni tizikhala anthu oyamika. Tatiyeni ndale zathu zisamakhale za umbuli yayi. Tizipanga ndale zokonda dziko lathu la Malawi. Osati ndale zofuna kuononga dziko la Malawi ayi chifukwa choti wina ake akutipasa ndalama, akutikhutitsa mimba zathu. Mimbazo mukukhuta nokha. Muiwale zoti muganize zoti kunjaku a Malawi ambiri ali ndi njala. Timuyamikire Peter Munthalika, chimanga akugawa, zinthu zofunikira kwambiri. Panopa tikuyembekezera fetereza. Koma mufuna mupange zinthu zoti munjenjemetse. Inu munthu wangosankhidwa kumene, chaka sichinathe. Inutu mmayeneratu mubwere mwina after 2 years. Komanso inuyo a HRDC simmayeneranso kubwera. Olo 5 years ithe, olo Peter Munthalika atapanda kukwaniritsa zonse, inunso simmayenera kudzuka. Mmayenera mukhale chete. Chete amene munakhala a chipani chathu chikulamulira, chete yemweyo apitirire. mabungwe ena mwina atabwera tikhoza kumva. Nchifukwa chake mukungotukwanidwa pa social media chifukwa zomwe mukupanga ndi zinthu zopanda nzeru. Ndiye muzidandaula kunena kuti anthu akungotitukwana akungoti. Muziona chomwe chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga. Tiyeni tikonde dziko lathu a Malawi. HRDC takudandaulani kwambiri. Inuyo mufuna muononge chipani chathu cha Malawi Congress Party. Ngati akuluakulu a Malawi Congress Party mukundimva pano, musanyadire zopusa zimenezizi, mukuipitsa chipani cha Malawi Congress Party. Mukuchiipitsiraipitsira kuti Amalawi aderedelebe kukhosi. 2030 inuyo tidzapezeka kuti ifeyo tapeza mavoti ochepa kwambiri. Kusekerera zinthu zopusa. Amalawitu panopa adachenjera. Amalawitu panopa adapenya. Tizidziwa zimenezozo. Tisamaiwale izi, mawu amenewo tisamaayiwale iyayi mwandimva azibale anga a mcp tisamaayiwale mawu amenewo hrdc ikumaliza chipani cha Malawi Congress Party ngati ingabwere pansewu ndipo a Malawi sakukondwa nayo hrdc chifukwa akunena kuti ndiyomenyera ufulu Malawi Congress Party not a Malawi pamenepopo nde muganize muone nde Malawi wa leroliyo mene alili wapano mukuganiza kuti inuyo Malawi Congress Party 2030 idzawina? Mnyamata yekha uja anapita ku Parliament uja kukaphulitsa matayala a major wa HRDC uja zochita kuonetseratu HRDC ndi bungwe la zigawenga not loteteza a Malawi koma loteteza mwina chipani chathu cha Malawi Congress Party. Mau amene ndimafuna ndiyankhule mamawa uno ndi amenewa. Ngati ndalankhula molakwika a Malawi munikhululukire.